norman chisale one of the best intelligence military officer kuMalawi kuno anali bodyguard wa muluzi bingu komanso peter kamajekete sadziwa ntchito ya usilikali akutenga nyawu kudambwe kuti zizikhapa anthu musewu that is not security akuluakulu maboma ambiri akamagwa timaonera zikwanje charles taylor ku liberia amatuma anyamata azikwanje pofuna kuteteza mpando wa purezidenti analuza central africa republic rwanda drc tazionapo zikuchitika dzulodzulo lomweli komishona akis mwanga anatumiza apolisi ku lilongwe kukateteza anyamata azikwanje
ne chimene chachitika chakuti ife timagwira ntchito timagwira ntchito kusonga tangodabwa anthu akubwera ndi zikwanje eh? anthu aja ndi amene amabwera ifeyo mpana tasiya somba zathu nkuyamba kuthawa kuyola bizinesi zathu inu apolisi akunyadawa akugwisa ntchito ndalama zathu mmalo motiteteza akuteteza zigawenga za zikwanje 2 zimene tikudabwa chakuti munthu akudziyendera yekha akangomuona kuti iwo tikumuka akutenga zikwanje zawo akuwatema nkuwalandanso mafoni ndalama kumene ndililo ndazilizika kuziona mmawa pa community apo katanso limene limathena mpira nichoka ground nditulukire pa community ndaona galimoto ya mtundu wa black yopanda nambala plate mwasika anthu 6 amenya munthu osalakwa mpaka amutema munthu mosema
mnyamata amene wagwidwa dzulo ku ford headquarters waulula momveka bwino anatumidwa ndi kamajekete police commissioner akis mwanga komanso kazeni wa chakwera mcdafred banko ndi anthu ake omwewa amene atenga gawo pa imfa ya chilima ndege itanyamuka ku lilongwe anayipanga folo mpaka kuigwetsa leronso agwidwa akupanga folo galimoto ya chisale anabadwira ku yudeya mu nthawi yakuti boma la dziko limenelo linali boma loyipa la katangale 17 May 1983 MCP inagwisa ntchito polisi pa chiwembu cha kumwanza senior superintendent Victor Maunde anayika road block ku Zomba anamanga Dick Matenje Aaron Gadama komanso Twaibu Sangala Ndadzakhala Amati General Superintendent chifukwa chakuti malemu Chapola adamwalira mwadzidzidzi. Ndi apolisi omwewa kudzera kwa Southern Regional Commissioner Andrew Makina anapereka uthenga pa MBC, uthenga wabodza wonena kuti nduna zimenezi zasowa. Pa 10 Juni atamwalira Chilima tinamva mauthenga ambiri abodza. mkulu wa nkhondo valentino phiri anatiuza kuti ndege ya chilima munali mafuta oyenda 2 hours
and kuchoka kuno ku lilongwe kupita ku mzuzu ndege imeneyi imatenga pakati pa 45 minutes ngati mphepo ili bwino kapena ngati kunja kuli bwino kapena one hour maximum zikomo kwambiri
koma ndege itasowa 10 koloko chakwera anamuuza general ameneyu ampase ripoti after 4 hours
komanda wa mdf anadzandiuza zimene zachitika ndipo nawauza kuti yambamponi monga mmachitira inu ndiye mundipatse lipoti la nkhani imeneyi pakutha maola anayi lipoti limenelo anabwera kudzandipatsa nthawi ya 3 koloko akuluakulu zimenezi ndi zodabwisa mafuta a 2 hours lipoti yakusowa kwa ndege ipite kwa president 4 hours can you see what i saw achilima ananyamuka ku lilongwe 9 koloko mmawa pofika 11 koloko mafuta anatha chimene akanachita president munthawi imeneyi kutumiza asilikali 11 koloko ayambe kusaka ndege koma chakwera anadikira mpaka 11 koloko ya usiku history is the best teacher nduna 4 kumwanza zinaphedwa ndi apolisi mwachitsanzo sergeant dickson pranya anapha matenje inspector leston likaumba anapha gadama sub inspector richard chakwiya anapha chiwanga inspector leonard bagaja anapha sangala 1994 kamuzu anachoka mboma commission of inquiry inakhazikitsidwa ndipo zobisika zonse zinaululika mwachitsanzo mmodzi wa polisi amene anatenga gawo inspector leonard bagaja anauza commission of inquiry kunena kuti nduna zimenezi anazipha ndi mahamala akuti iyeyu anaona gadama atagwira kolona nkumapemphera a Tembo mukundipheranji assistant commissioner mulaviwa anali nawo kuthambani anauza inquiry kunena kuti anthu amenewa anaphedwa 12 koloko ya usiku mitembo inaponyedwa m'galimoto ndi cholinga anamizire ngozi mkulu wa reserve bank pa nthawi imeneyo john tembo anapereka mphoto kwa apolisi amenewa cheke cha 4000 kwacha chinaperekedwa kwa inspector leston likaomba anzake onse anapatsidwa 1000 akuluakulu maliro a nduna zimenezi anamvetsa chisoni boma sinagule bokosi akuluakulu sanafike ku maliro kunalibe flag ya dziko ngakhale omwalirawo anali nduna nkhata zinalesedwa kuyikidwa pa nthumbira a gadama anali mkatolika koma anapita ngati munthu osapemphera ansembe analesedwa kuyendesa mwambo wa maliro tikukumbukira pa 10 juni kamajekete analesa apolisi kupita ku chikangawa saulos chilima anagona m'tchire 24 hours cholinga chawo a kongeresi amafuna thupi lake lidyedwe ndi afisi kuti akatolika asakhale ndi mwayi wolira maliro
mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo dr chakwera ndi ine